kapena alipo china chake inandipeza zoti munthu uyudi alipo chifukwa chakuti inenso ndina- dzulo lomwelo ngakhale asana- asanabwere naye kuifotokoza nkhani koma amene anangobwera zoti madzulo uno ndibwera ndifotokoze kumene kuli akapena ndinadziwa zoti ali bwinobwino chifukwa cha mfundo imene anatulusa akazawo a SA ananena zoti kapena asapita ku south korea ndi Chilima ananena ananena kuti no amuna anga anayamba kukamba kulankhula zodabwitsa akupita ku south korea kuti no kaya ndikabwera kaya sindibwera atafunsa ananena zoti udzazindikira patsogolo akabwera ku south korea akupita ku mzuzu kumaliro pamene ananena zoti no undipatse passport mwina nditha kukabwera mwina nditha kusakabwera atafunsa anangoti udzazindikira pa tsikulo kusonyeza zoti no mishoni ndithu inalipodi and mmene akunena ntanyiwa kuti mishoni inali yoti no ndege igwetsedwe mmene amachokera ku south korea ndizoonadi chifukwa popita ku south korea bambo amenewawa anakayikira kuti no ndikabwera kapena sindikabwera chifukwa mission anali akuidziwa koma kuthekadi kuti ndege inalephera kugwetsedwa pochokera ku south korea chifukwa cha anthu amene akutchulidwamo anali mmenemo a mcp aja ndipo ndizoona zokha zokha ndipo ndizoona zokha zokha boma uthe- uthenga uwu autengere serious ndipo ndizo ndiponso iye azo- akuziulula yekha iye akunena kuti amuna anga anatenga passport ananena mundipatsire passport unaenda wakazuza angaende ndi passport pamene kuyamba kuululidwa kumeneko iye pa mzuzu pompapa kuchoka kaya ndi ku zomba akatenge passport kaya kuchoka ndi ku lilongwe akatenge passport kupita ku mzuzu sizigwira sizigwira imeneyo amene apanidwe apanidwe ameneyo manda amene akafukulidwa ameneyo manda oyamba kufukula ayamba amenewo

mwaswera bwanji amalawi nonse konse kumene muli this is comrade ntanyiwa pa limpopo fm chigawo chakumadzulo monga tinalonjeza kunena kuti lero tikhala tikubwera ndi nkhani yakuchikangawa ndikufuna muwayitane awo atuluka panjawo aimbireni telefoni aja anapita kukagula mafuta anyali aja aitaneni aja anapita kukagula mabatire kunena kuti thamanga ni mabatirewo comrade ntanyiwa wafika amene anakatchaja mafoni auzeni kunena kuti comrade ntanyiwa uja wabwera this is comrade ntanyiwa on limpopo fm amalawi ndinaziyamba ndekha ndithana nazo ndekha chimene ndikungopempha ndi aboma kuti muzindisatira kuti kodi chimene ndikuyankhula ndi chani tisagone a commission of inquiry osagona ndikuti this is comrade ntanyiwa on limpopo fm muliko bwanji ku mcp ko mmagulu a mcp ndamva zonena kuti kwavuta kumeneko kuli malimuvu munthu akangotere limuvu munthu akangotere limuvu a comrade ntanyiwa ithawa commission of inquiry ndinali kopita kukapanga kafukufuku makamaka wiki imeneyi wiki imeneyi ndiye ndili okondwa ndi onyadira chifukwa ndinakafika ku chikangawa ndinakafikako ku, ku, ku chikangawa ndipo ndakafikanso kumeneku tikuti ku chani hills ku ku Kas- is it kasangazi kasangazi hills kumeneku ndikuti tafikakonso kuti timve ndiko kuti zinakhala bwanji choncho tayitanani amenewo abwere pafupi chigawo chakumadzuloku muli ndine mkonzi ndi muulusi wa pulogalamu imeneyi ya nkhanga zaona comrade ntanyiwa pa limpopo fm nkhani yayikulu ndiyonena kuti dziko likufuna litadziwa kunena kuti kodi abale athu aja anafa mwa mtundu wanji ndimayankhula kuti ine comrade ntanyiwa pofuna kuzuzula ndimazuzula pofunika kuyamikira ndimayamikira sindiona kunena kuti awa ana- andana kufedwa koma ngati anapanga cholakwika tiyankhule kuti dziko liziwe kuthamangira nthawi pulogalamu yangayi so ndidula chimene nditi ndidulire ndiyayitali ndiye ndikufuna kuti anthu tiyisatire bwinobwino timve kuti kodi kumapeto kwakeko zikulowera kuti choncho chigawo chakumadzulo kuno amalawi ndati ndikudziwiseni kuti chipani cha mcp chatumiza anyamata awiri omwe anakwera ndege kenyan airways kupita ku rwanda ndimati ndifunse mcp anyamata amenewa akukapanga chani ku rwandako ndimati ndinene kuti ngati muli ndi maplani ofuna kukamusowesa lapukeni abdul lapukeni dziko lizadziwa chifukwa as I'm talking right now timu ya limpopo anyamata 6 ali kale ku rwanda ndipo ali around kumene kuli abdul lapukeni ndiye ndikufuna ndikuwuzeni kunena kuti whatsoever kaya alapukeni athawa anyamata athu 6 ali ku kigali ku rwanda kumene tapeza alapukeni this is comrade ntanyiwa on limpopo fm ifeyo a limpopo si anthu osewera nafe tikufuna kudziwisa dziko la malawi kunena kuti alapukeni aja ife tapeza ali ku kigali ku rwanda ndiye ndikufuna mundimvetsetse bwinobwino ndipo mayi lapukeni mulungu akukhululukireni mayi lapukeni mulungu akukhululukireni simungamalire pamaso pa commission of inquiry kumalira ngati zona zenizeni koma mukudziwa kunena kuti chinthu chimene chija chinachitika chija kumapeto kwake mcp ikanawina kunali konena kuti inuyo mukapindule ndizomvesa chisoni this is comrade ntanyiwa pa limpopo fm chifukwa chonena kuti zinthu zikuthina limpopo ikubwera poyera ndi kuyankhula zona zake zenizeni chipani cha mcp chakonza thumba la ndalama chakonza thumba la ndalama mwapaderadera akufuna kupereka kwa ena mwa anamfedwa ndi cholinga chakuti boma likadzalamula kunena kuti manda a abale athu aja akafukulidwe kuti tidziwe choona akakanize ndipo akonza pulogalamu yozapita ku khoti kukatenga injunction kuti abale awo anthu anakufedwawo azakane ndipo apeza loya amene azayendese zonsezi loya ameneyi ndi jefferson kazipatike akuti azakatenga injunction pamene amalawi tikufuna kuziwa zoona zenizeni kufuna kukafukula mandaja izi ndi zimene zili pa ground ine ndikuti ndine comrade ntanyiwa nde ndimamva kumagulu a mcp kwakuti ha komatu waponda mwala ameneyi ine sinaponde mwala ndikungobwera kungoyankhula zoona zake zenizeni choncho dziko liziwe kunena kuti mukaona kunjaku akukana kukafukula ma, maliro aja mungodziwa zonena kuti anakufedwa amenewowo akukanawo zawo alandiriratu ali ndi zawo m'manja chifukwa ena alandirapo kale zawozo choncho limpopo fm chigawo chakumadzulo kuno tafuna tikudziwiseni kunena kuti kuli thumba la ndalama limene likuperekedwa kwa azimayi omwewo okhawo anakufedwa amene ali opepera amene sakufuna kudziwa za imfa ya amunawo mukudziwa kunena kuti mamunayi s- sanali wakwanu iyayi sanali wakuchikazi inu munali okwatiwa mamunayi anali mkamwini mchifukwa chake mukufuna ndalama muzidya ndi abambo anuwo ndi amayi anuwo ndi azichimwene anuwo mbali inayi akuchimuna akulira misonzi ndi zimene mukufuna azimayi ena ndipo mm, ndimafuna ndipemphenso anthu awa ngati nkotheka chuma cha chilima mukuyenereka kuti mukachibweze chilima anali ndi abwezi akamatsegula mabizinesi ake amatsegula mabizinesi mu dzina la anthu ena ndiye ndimafuna ndipemphe kunena kuti amalemu achilima anali ndi mabizinesi amene amatsegula m'maina a anthu ndiye ndimafuna ndipemphe kunena kuti anthu inu ngati ndikotheka kumanani ndi akubanja kwa achilima akuchimuna ndi akuchikazi omwe mubweze chuma ka panali mashopu kana panali ma, ma intercafe ka panali business ya mtundu wanji kandi kfc kandi chani business ya mtundu wina uliwonse imene chilima anayika mu dzina lanu koma si yanu ndikufuna ndikupempheni zisanafike pa mponda chimera timu ili pa ground ikufufuza kuti chilima anali ndi mabizinesi ati ati ati ati ati nanga bizinesi yakuti inali mzina la ndani inali mwandani zonsezo zibwerere kwa chilima zikhalire akumbumba kwa chilima chifukwa cha ubale wabwino umene munali nawo ndi akubanjawo anene kuti chakuticho tengani koma tiyeni mukabweze nde tifuna tipemphe a joshua valera mabizinesi amene achilima anatsegula mu dzina lanu mukuyenereka mupezane ndi akubanja muwabwezere komanso ndifunanso ndipemphe akhwezi msusa kunena kuti mabizinesi amene anatsegulidwa mdzina lanu koma ndi achilima mukuyenereka muwabweze nkutheka mulipo anthu angapo limpopo fm ikupitiriza kusakasaka anthu amene akusunga chuma cha chilima kunena kuti chumacho chibwerere ku banja akubanja ndi amene akakhale omasuka ndi kupereka chumacho this is comrade ntanyiwa pa limpopo fm

ngati zomwe anayankhula mai colleen zamba ngati zimene anayankhula mai colleen zamba zinali zoona kunena kuti achilima atamwalira mai akunyumba kwa achilima anapita kwa achakwera kukawapempha achakwera kuti awagulire magalimoto awiri ndifuna ndinene kuti mayi zimene munachita ndi zolakwika kwambiri amalemu achilima anasiya magalimoto ochuluka kodi pamenepa simutipasa chikayiko ife amalawi tionena kuti kapena mumadziwa kuti kuchitika zakuti zakuti munthu amene mukumkayikira kuti wachita choyipa kwa m'bale wako ungamapitenso kumakamupempha kuti akuchitire china chake mayi izi munapanga mwatikhumudwisa dziko ma activist we are fighting day and night kuti tidziwe chilungamo cha mmene amunanu anafera you are not supposed kupita kwa achakwera ndi kumakapemphaso magalimoto nkhani imeneyi ananena amayi colleen zamba ngati amayi munayipanga ife pa limpopo ndife okhumudwa ndili ndi chikhulupiriro ngatinso dziko ndilokhumudwaso ndizomvetsa chisoni kunena kuti mayi aidini asananyamuke kupita ku commission of inquiry anakumana ndi akuluakulu ena aku chipani kuwapasa ndalama kuti akayankhule zopepera zimene amayankhula mubwerere ku ma audios amene amayankhula aidini aja mumve zimene amayankhula zochita kuoneseratu kunena kuti apa palowa ndalama mayi iyi ndi nkhanga zaona sitimasekerera zolakwika kumeneko ndiye timati kuipa mtima ndi chifukwa chiyani azimayi azimuna anu akamwalira mmaonesa khalidwe wopanda chikondi ndi mwamuna wanu choncho mayi aidini ndikufunanso ndikudzudzuleni pa ndalama imene munatenga kwa azikuluakulu a mcp kuti muzikayankhula zopepera zimene mmayankhula tsiku limene lija ndikuti iyi ndi programu ya nkhanga zaona
achipangano chakale
amalawi nonse komwe muli chigawo cha kumadzulo kuno m'maiko mdziko mwathu ndimafuna ineyo ndidziwe kuti kodi ngozi ikamachitika ngozi ya galimoto mesa ndinakuchitira zabwino zochuluka kaya ngozi ya njinga ya moto ungamakhale ndi chidwi chomakasegula thanki kuti utaye mafuta kapena iweyo uzipanga zopulumusa moyo wako kuti ine pangozipa ndipulumusepo moyo wangawo kodi mayi aidini anawayimbira foni ndi ndani kuti amunawo anatenga anataya mafuta mu ndege ndi chifukwa ndege ija sina yake nanga iwo anadziwa bwanji kuti amunawo anataya mafuta a mu ndege mayi awa atiuze ife amalawi atimasule chifukwa ndizokayikisa pangozi munthu

akuti mungoti phe muone kuti Limpopo ibwera ndi za mtundu wanji chigawo chakumadzulo kuno nkhani yathu yayikulu yayikulu kwambiri ndiyonena kuti mcp itamaliza mishoni yawo mcp itamaliza mishoni yawo ku chikangawa inathawisa abdul lapkeni monga amene anali ring leader wa mission imene ija kumpitisa ku dubai komwe anakakhala miyezi iwiri asanamsamusire ku rwanda komwe akukhala panopa chifukwa amakambirana ndi boma la kagame kuti amupangisire citizenship ya ku rwanda ndi pamene mcp mosogozana ndi achakwera anamuchosa lapkeni kunyumba kwa achakwera ku dubai kumupitisa ku kigali komwe anamugulira nyumba ndipo bambo lapken amenewa akupezekera ku location kapena ku dera lija lotchedwa kuti nyakatali ndi kumene kuli abdul lapkeni akukhalira ku dera lotchedwa nyakatali amakhala m'nyumba kapena tinene kuti house number 104 ramera street ndipo mukatenga foni ya akazawo a lapken mupeza kuti muli namba iyi plus 25071 ndikumapita manambala ena komanso mufoni mwa akazi a lapken pali nambala ina ya foni imene ili plus 971 manamba awa ndi nambala ina ya ku rwanda nambala ina ndi ya ku rwanda nambala ina ndi ya ku dubai manamba amenewa ndi amene amalumikizana amayi lapukeni ndi amunawo ndipo a lapukeni akukhalira pafupi ndi shopping center kapena kuti tinene kuti mall yotchedwa kavaza shopping center choncho abale anga a lapukeni ife a limpopo tapeza ndikuti ndikunena pano timu yathu ya anthu 6 ili ku kigali titamva zonena kuti mcp yatuma anyamata awiri tapita kumene koko nafenso kukapereka chitetezo kuti lapukeni asaphedwe choncho palibe chimene chichitike china china chilichonse kwa a lapukeni ndikufuna ndiziwise kunena kuti a lapukeni ali moyo ali ku kigali ku rwanda ndipo akukhala dera lija lotchedwa nyakatale amakhala nyumba namba 104 ramera street ndipo akazawo akhala akuyankhulana nawo pa nambala ya plus 25071 komanso 971 ndipo amenewa ayandikana ndi shopping center imene ikutchedwa kavaza shopping center this is comrade ntanyiwa pa limpopo fm

ndi kumupha ndi imfa yovuta kwambiri ndipo mzimu wake sumalola pulani ina iliyonse imene mungayipange simagwira pulani yomwe anayikonza a mcp pulani imene anayikonza a mcp inali yakuti analibe chikayikiro china china chilichonse chonena kuti aluza chisankho ndipo mapulani awo anali owasankha a lapukeni kukhala komishona ku, ku embasi ya ku rwanda mu dzina lomwe anawasinthalo komanso akazawo anali onena kuti awasankha kukhala wachiwiri kwa komishona ku rwanda ndi cholinga chonena kuti akamapita akazi aja ku rwanda akuziwa zonena kuti akuka, akukafikira ku nyumba kwa amunawo ndipo azikakhala ndi amunawo ndipo apita ndi banja lonse awa ndi mapulani amene anali nawo a mcp ndipo akazi awo analiona kuti akukakhala deputy commissioner zimene ndikuyankhulazi amayiwo akuziwa ndizomvesa chisoni panali mapulani oopsya kwambiri tati tidziwitse dziko komanso commission of inquiry kuti mulonda yemwe anaona zonse zimene zinachitika ku chikangawa pa 11 juni Z- zimene zinachitika ku chikangawa pa 10 juni ndipo pa 11 juni a mcp anamusamusa mulonda ameneyi ndikumpitisa ku lilongwe ku lilongweko

ku chikangawa pa 10 tsiku limene ndege imago- imagwesedwa mmawa wake pa 11 juni anasamusidwa mlondayi ndi kumpitisa ku lilongwe ndikuyankhula pano amalawi ine comrade ntanyiwa mlonda ameneyi ndamupeza ndipo anakamsiya ku tawa ya kwawo kwa a president a chakwera ameneyi akupezeka ku tawa ya kwa kabudula tikachoka pa nsalu timafika pa kabudula ndi kumene kuli mulonda ameneyi amene anali ku tawa ya ku chikangawa anamthawisira kumeneko ife tapanga kafukufuku wathu amalawi tampeza this is comrade ntanyiwa pa limpopo fm ndiponso mukuyenera kukatenga officer in charge wa pa polisi ya pa chikangawa police post ya pa chikangawa amenewa ndiye a kingsley ntope amenewanso atha kutiuzanso a kingsley ntope a- anachita um, a- analandira pension anachita pension choncho a officer in charge a pa chikangawa po, police post akhozaso kutiuza bwinobwino za ngozi imeneyi komanso kansala wa mcp amene dzina lake ndi victor muva yemwe anauza anthu a ku kaundama a ku kaundama hill anawuza kuti pasapezeke olankhula za kugwa kwa ndege chifukwa chilichonse boma likuziwa zomwe zikuchitika chifukwa aboma alipo akuluakulu akuchipaniko anachenjeza a victor muva kunena kuti mukaona gulu la anthu likukhamukira kumalo kumene kumveke kuti kwagwa ndege mwauze anthu asapite ndipo aliyense akhale chete asayankhule china china chilichonse so tikupempha aboma kunena kuti mutiyitanire a victor muva amene anali kansala wa mcp kudera limenelo komanso a kingsley mtope munali ndine comrade ntanyiwa chigawo chakumadzulo kuno ndikufunireni zabwino zonse ndikhala ndikupitirira ndi programu imeneyi ya kuchikangawa ndikubwera ndi nkhani yokhuzana ndi captain mulomo kodi kuchikangawa kuja zinakhala bwanji a captain mulomo ndi mmamawa ndibwera ndi programu imeneyi komanso posachedwa pompa ndikhale ndikubwera ndi breaking news imene yangochitika imene yandipangisa kunena kuti programu iyi ndiyidule kuti imveke bwinobwino mawa ndikhala ndikubwera ndi programu ime- yo- yo- imeneyi yakuchikangawa kuti tizamalizise munali ndine comrade ntanyiwa chigawo chakumadzulo ambuye akudaliseni